Izi zomati nkumakhala pansi pansino nkumanena kuti Manganya waba ndalama, iyayi mu ofesi ya Vice President anabapo ndalama? Wabweratu nkudzayankha kuti za chamba zimenezo ayi. Ngati mumasuta chamba nkumanena kuti iyeyo adaba ndalama, zimenezo zilekeke. Nzothekatu kunena kuti iyeyo kugwira ntchito koma osaba ndalama. Eeh kodi abambo a sikono kuti akafike point yomayankhulanso kunoti zachamba zomasuta chamba muti chachitika ndi chani ndi ndani amene wakanda abambo a sikonowa iyayi tifotokozetu mwachanguchangu kunena kuti ku parliament makamakatu wiki yatha anduna oyang'anira zachuma a joseph mwanamvekha anabwera nkudzafotokoza zokhudzana ndi bajeti komanso mavuto ena ndi ena amene tikukumana nawo m'malawi nanga kodi iwowo apeza zotani zilipo tani Mu kufotokoza kwawo adadzafotokozaponso kunena kuti ofesi ya Vice President mu ulamuliro wapitawo idaononga ndalama zonse zimene imayenera igwiritse ntchito kaya kwa chaka kaya idaononga I think miyezi 6 osa- idaononga ndithu ndalama zonse mamiliyoni onse adatani adaonongedwa nde anthu ankanena kuti manganya waba ndalama chifukwa vice president wathu nthawi imene anali ndani manganya yemweyo ehe adali iyeyo ndithu nde mu ofesi mwake akuyenera ayankheno zokhudzana ndi kusowa kwa ndalama zimenezi kuonongedwa kusakazidwa kwa ndalama zimenezi ndani kupatula mkulu wa ofesiyo bwana mkubwa wa ofesiyo ndipo mu ofesimo bwana mkubwa wake adali iyeyo manganya nde fans ibe nkayankhula mugwireni manganyayo ndi amene waba chanichani zambirimbiri Nde pamene akubwera iyeyo atapsya mtima makamaka wapsya mtima kunena kuti Za chamba zilekeke. Zomakhala pansi nkumanena kuti mwasuta suta chamba uko eh eh mwa mwakoka koka chamba basi cannabis muzibwera ndikumanena kuti no Manganya waba ndalama za mu ofesi ya cha vice president zimenezo ayi. chifukwa chonena kuti mukuyenera kudziwa zonena kuti nzotheka kunena kuti Manganya akhoza kukagwira ntchito ya boma, kukalowa muofesi mwake nkukatulukamo osabamo ndalama olo imodzi olo olo olo one tambala osabamo ndithudi. Ndipo ndi zimene zidatani, zidachitika. Iyeyu sadabemo ndalama ina iliyonse nde sizoyenera kunena kuti muzikhala pansi nkumati Manganya afotokoze bwinobwino. Mukasutasuta. Kuli bwino muzipita kaya muzikaomba njwera kaya muzikapanga chani koma zoti no muzimuloza zala manganya kuti waba ndalama zimenezo basop akuti musiyiretu tu pamenepo you better stop ayi nkhani zaketu ndi zimenezo akhoza kuyankhula amene angayankhulire hmm? chilungamo nchonena kuti ndalama zidasowa mu ofesi ya vice president zimenezo nde zoona zake chifukwa anduwona adachita kafukufuku nkupeza zimenezo nkubweretsa pa mbalambanda. Ndalama zidasowa olo iye sangakane, mu ofesi mwake ndalama zidasowa. Iyeyo pa anthu ofunsidwa iye akuyenera akhaleso mu gulu lofunsidwalo. Pokhapokhano akapezeka kuti iye sizomukhudza mpameneno angamasulidwe. Koma pakadali panopa a Malawi ali justified kuloza zala kunena kuti no, Iyeyo uyo uyo adabera ndalama ndipo a Malawi ali ndi zifukwa zokwanira ndithudi. Ndi nkhanibe yonena kuti nchifukwa chani anthu akuloza zala iweyo kuti iweyo ndi amene wasowetsa ndalama. Nchifukwa chani? Akuyang'ana mmene unkagwirira ntchito, mmene unkapangira. Magaye Tiyeni tidzinenana chilungamo. Manganya kulowa kusanduka vice president wa dziko lino mm kuchoka ku utm kuja atalimbana limbana kumene kuja amuthotholako mm chinachitika ndi chani? Chipani odya zake alibe mlandu ndi odya zake alibe mlandu chinachitika nchani? Amwene zimagalimoto amwene ii zinsalu amwene papapapapa kuprinta zinthu amwene zimisonkhano mm Kugawa ma feteleza osati masewera. Osati zimakagawidwa kunena kuti izizi ndi za dziko la Malawi ayi. Zimakagawidwa mu dzina la Manganya. Mwaiona? Mukuti ndalama zezi zimachokera kuti? Hmm? Iwowa ndiye kuti ali ndi ndalama kwambiri? Amapanga chani kunena kuti iwowa tingaloze kuti abwanawo ali ndi ndalama? Magaye, tizangoona Thom Mpinganjira eti? wa ma business uja tizangomuona mkulu amene ujayo walowa ndale of course amakana kuti sangalowe ndale koma tizangomuona mkulu amene uja walowa ndale kenako ayamba kupulinta nsalu amwene ndikumagawa pena paliponse tidzanena kuti chani ndi bwanatu ali ndi fdh ali ndi chakuti chakuti ali ndi ndalama zake tikhoza nena kuti nzoona zake izo fine nonena kuti ali ndi ka history kuti ali ndi ndalama Komano a Manganyawa Ali ndi chani chimene tingaloze? Kupatula zonena kuti amagwira ntchito ku adra kuja and kumene kujakuso nkhani zake zomveka zonena kuti amabenjeretsaso anzawo chani chani zambirimbiri hmm? Iwowa ndalama azitenga kuti? Kupulinta zinthu kupenya chani chani mpaka na Jesse Kabwila uja anazabweratu ndi mutu wake uja kuti inu Iwe ufotokoze bwinobwino manganya iweyo kuti kodi ndalama wazitenga kuti? Yes of course. Tell us ndalama unazitenga kuti? Hmm? Kenakono after timiyezi tochepa mwasuntha ndalama zasowa mu ofesi ya ujeni ya vice president zonse zinathamo tidziyembekezera zotani? tizisiye apo. Kudzabwirano, chabwino, titasiya izizi zonse zaodya zake alibe mlandu, tizisiye apo. Nzake izozo tizisiye apo. Komano akuluakulu, kuyendatu, rrrr, akatero ali ku Mzuzu, uyo wakafikaso nde kuti kuchani, ku Chirimba ku Blantyre, akatero uyo ali mwa Mgona mu Area 25, uyo, iwe, kuyenda kumene kuko ma fuel amenewa mm? kungoyenda chonchija ukafika kumene kuja achitetezo ajawo amene umayenda nawo aja onse aja ndi amakasezatu achitetezo tumadziwa kale kupanga kamva pena paliponse awa njani kodi awa muti awa njani mm? achitetezo onsewo azilandira ndi kuti ma allowance agwira ntchito beyond ma hours apita ku field chani chani ma allowance onjeze zonse zimachokera ku ku ofesi ya vice president adaononga ndalama nda? Ndi phindu lanji lomwe tidaona ifeyo kuchokera mudzi kuyenda izi ma field zake zija zoyenda zija ndi phindu lanji lomwe ngati Malawi tidaona ndi phindu lanji? Inuyo a ma guy tatiuzani kunena kuti ndi phindu lanji lomwe mukuona ngati Malawi idapindula pakuyendayenda kwa manganya kuja kuyenda uku kuyenda ndi apolisi asilikali chani chani ndi phindu lanji lomwe tidapanga? ndalama kumangopangidwa wasted ma fuel chana chana zina chilichonse ngati amakafika kumalo kunena kuti kulibe manyumba oti ndaboma kuti akakakhale maloji kakakhala mahotelo kuononga what do you expect chokachitika kumene kuja kukavina kwa ilo basi kuchola dansi yeye auze manganya pano ndi pa home aonese iwe aonese aonese manganya iwe chana chana akuvina tameneyo hmm? basi phindu lake ndi limenelo zinatipindula chani ngati amalawi? Yes inuyo mulozedwe zala amanganya kunena kuti tafotokozani ndalama zidayenda bwanji? Sitikufuna zonena kuti tikulozeni zala kuti mbavayo ndinuyo yayi komano inuyo mungobweretsa report ta ta ta ta ta ta ehe a b c d ndalama munaziyendetsa motere motere tere tere. Lipoti limenelo. Limenelolo ndi limenelo lita litafotokoze bwinobwino kuti inuyo ngosalakwa kapena ngolakwa. And fans iyi ili justified kunena kuti inuyo ndi olakwa, munaba ndalama. Inde, mukuyenera mulozedwe zala pokhapokha mutapanga clear your name. Eh, mupezeke zono dzina lanu mwalichotsamo kunena kuti inuyo ngosalakwa. Ayi imene motu ndi imene zilili nde amene tasuta chamba ndi ambiri and mukhoza kuonanso inenso ndasuta nawo chamba nchifukwa chake ndikuyankhulanso zimenezi. Tiuzeni maganizo anu mu comment section mukamatiuza maganizo amene osaiwalanso kulemekeza maganizo anzathu akuti.